Dia dhíbh gach éinne agus fáilte anseo go Luang Prabang i Lao. Tháinig mé go dtí an Lao cúpla lá ó shín agus thóg mé cúpla lá ansin chun an bád mall a thógáil ón teorainn.

phléasc i rith an cogadh rúnda agus sin idir na Stáit Aontaithe agus Vítneam Thuaidh nuair bhí an cogadh Vítneamach ar siúl bhí na Stáit Aontaithe ag cur buama anseo i Lao chomh maith faraor tá an stair seo chomh dáiríre chomh dorcha go bhfuil an méid buama is mó ar domhan an saghas cnuasbhuama sin tá 80 milliún fágtha nár phléasc in aon chor agus tá siad an-dainséarach, go háirithe le páistí anseo agus gach coicís maraítear nó gortaítear duine anseo i Lao. Agus má tá tú anseo i Lao caithfidh tú beagáinín a fhoghlaim faoin stair sin toisc go bhfuil sé chomh tábhachtach chun an comhthéacs stairiúil agus polaiticiúil a fháil, ceapaim féin ar aon nós, don tír. ina bhfuil tú ag tabhairt cuairte air. Is Láithreán Oidhreachta Domhanda í an chathair ar fad anseo de Luang Prabang agus nuair a tharlaíonn tú ar teampall aoibhinn le stupa pagoda aoibhinn cosúil le seo, is léir cén fáth go bhfuil an-chuid cultúr agus stair ag baint leis an chathair seo. Tá mé anois ag dul isteach i ceann des na teampaill is mó agus is tábhachtaí anseo i Luang Prabang agus seo Wat Xieng Thong. Tá sé an-mhór ar fad, cosnaíonn sé níos lú ná euro amháin chun dul isteach agus tá sé beagnach in am do luí na gréine, so feicfimid anois cad atá le fáil anseo i Wat Xieng Thong.

daoibh gach éinne agus fáilte ar ais roimh mé féin ag cur scútair nó gluaisrothar ar cíos agus ag dul ar an mbóthar. So inniu thiomáin mé uair a chloig go eas éigint darb ainm Kuang Si ceapaim an fógraíocht atá air agus tá sé an-cháiliúil anseo lasmuigh de Luang Prabang. Tagann an-chuid daoine anseo toisc go bhfuil dath an uisce an-neamhghnách ar fad. Wow! Tá mé díreach ag druidim an eas anois agus ceapaim gurb é an ceann is fearr go bhfaca mé riamh! Tá sé go haoibhinn! Draíochtúil! Draíochtúil! Féach ar seo! Lads, féachann dath an uisce anseo bréagach. Like, féachann sé, ní fhéachann sé fíor in aon chor ach geallaim daoibh go bhfuil sé fíor. Caithfidh tú teacht anseo. Wow lads, ceapaim gur féidir leat siúl saghas timpeall, ní féidir leat snámh sa ceann seo toisc go bhfuil sé naofa. Baineann sé le fia actually, cheapas gur banríon a bhí i gceist ach eh fia draíochtúil so saghas miotaseolaíocht atá ag baint leis an logainmníocht anseo. Tá an cosán sin casta go leor, lads. Bí cinnte go bhfuil bróga maithe agat chun é sin a dhéanamh. Ná déan flip flops é. Bhí an-chuid daoine ag sleamhnú agus mar sin de, so bí cúramach. Agus anois, is dócha go bhfuilimid nach mór. ag an eas inar féidir linn snámh. Chuaigh mé beagáinín ón príomhbhóthar ansan agus anois tá mé ag dul chuig uaimh darb ainm Lucy, ceapaim, agus saghas spring water cave atá i gceist. Tá sé trí chiliméadar ón áit eile. ina rabhas agus níl éinne eile timpeall na háite so n'fheadar an rud maith é sin nó an bhfuil mé ag dul sa treo mícheart nó an fiú é, n'fheadar. Ach dúirt mé bhuel tá mé anseo cén fáth nach dtéimid chuig uaimh agus cífimid. Bhuel tá mé nach mór ag an Uaimh anois agus cheannaigh mé ticéad ansin, sin like caoga cent níos mó, deich míle. Agus caithfidh tú tóirse a fháil chomh maith so is dócha go bhfuil sé dorcha. Ooh, eachtra mór atá i ndán dom anseo. Right lads, tá fhios agaibh cheana féin go bhfuil eagla orm roimh áiteanna an-bheag so cífimid conas a oibríonn sé seo. Uaimh eile, lá eile, uaimh eile anseo san Áis Thoir Theas. Tá sé beag go leor agus n'fheadar cá bhfuil sé ag dul. an mic, an shadow, sin an méid atá le feiceáil ann ach yeah tá sé dorcha. Yeah tá cúpla dealbh anseo, cúpla dealbh. Wow. Ok isteach linn. Beag beag beag! Wow. Sin cool.

Tá mé anois ag abhainn beag agus is féidir leat cúpla deoch a fháil, tá bialann nó caife de shaghas éigin ann agus tá sé chomh suaimhneach! Is féidir leat snámh a dhéanamh anseo chomh maith so yeah, beidh mé ag dul isteach i gcúpla nóiméad cinnte! Bhí sé sin ceann de na bialanna nó na háiteanna is fearr go bhfaca mé ar an dturas seo, chomh suaimhneach is féidir leis na huaireanta a chaitheamh ansin ag snámh, ag luascadh, ag ithe agus bhí smoothie den scoth acu chomh maith. Ceann des na cinn is fearr chomh maith a bhí acu in aon chor agus bhí siad chomh cairdiúil, just teaghlach áitiúil atá ann agus dúirt siad ní chaithfidh mé dul thar n-ais an tslí chéanna, is féidir liom dul ar aghaidh agus tá radharcanna deasa go dtí an chéad eas arís.

Dia linn. Ceart go leor, tá mé díreach ar an tslí ar ais anois go Luang Prabang agus chonaic mé an radharc foirfe seo leis an Mekong ag dul trí na sléibhte. Tá Laos Dochreidte! Ó, tá sé aoibhinn, go hálainn, ach caithfidh mé anois dul thar n-ais sula dtagann sé dorcha toisc nach bhfuil na soilse go hiontach ar an ngluaisrothar seo. Dia dhaoibh ar maidin gach éinne. Tá sé. beagnach a sé a chlog ar maidin anseo i Luang Prabang agus tá mé bheith an-ciúin agus gan flash agus nó aon rud mar sin mar tá mé suas ag an uair seo chun féachaint ar na halms gach maidin an-luath ar maidin ag éirí na gréine anseo idir a sé agus a seacht ar maidin tagann na manaigh amach agus tugtar déirce dóibh ó daoine áitiúla agus uaireanta ó na turasóirí chomh maith agus nuair a tháinig mé amach as mo bhrú na hóige cheana féin chonaic mé beirt manaigh agus daoine áitiúla ina suí ar an talamh leis na déirce sin agus bhí sé chomh ciúin ó tá níos mó ag teacht tá sé chomh speisialta go bhfuil sé seo fós ar siúl nó an t-aon rud ná gur chuala mé gur uaireanta. Tagann níos mó turasóirí ná éinne eile anseo agus tá sé, tá an áit saghas plódaithe le turasóirí agus mar sin de agus ní ceart é sin ach oiread. Caithfidh sé a bheith barántúil is dócha. Ach ar maidin anseo níl an-chuid turasóirí go fóill. Tá cúpla cinnte ach níl sé dubh le daoine, dubh le turasóirí go fóill is dócha. Caithfidh mé bheith cúramach agus just seas ar ais is dócha, i mbliana. So lads, go tobann ansin thosaigh mise ag tabhairt na déirce chomh maith. Bhí sé folamh go leor, ní raibh, an áit ina bhfuilim anois is féidir leat na suíocháin a fheiceáil agus na déirce ansin, níl sé ach anois ag ceathrú tar éis agus tháinig na manaigh anseo cheana féin so bhí an-chuid ann agus ní raibh an-chuid turasóirí ann. Agus bhí cúpla spás so dúirt bean amháin ar mhaith leat na déirce a thabhairt chomh maith. Bhí ana-chuid meas agam orthu, ní raibheas ag féachaint orthu nó rud mar sin agus séard atá i gceist ná thug mé píosa ríse do gach manach agus yeah sin é, bhí babhla agam de rís agus nuair a bhí sin críochnaithe bhí na manaigh imithe. Níor bhraith sé mar rud turasóirí i ndáiríre, ní raibh aon turasóirí eile ann seachas mé féin. So nuair a bhí mé ag druidim mo cheann scríbe eile, tháinig mé ar an príomhshráid agus bhí sé actually brónach chun é a fheiceáil mar bhí sin plódaithe, bhí daoine ag dul suas go dtí na manaigh ina n-aghaidh. ahh like le flash camera le flash agus mar sin de you know ní cóir duit a bheith intrusive tá grianghraif agus físeáin ceart go leor ach just caithfidh tú dul siar you know gan a bheith ró ina aghaidh. Tá mé anois tar éis dreapadh suas Cnoc Phousi agus seo radharc pointe iontach den chathair ar fad atá sé síos ansin ach chomh maith leis sin tá cúpla teampall, cúpla stúpa agus dealbh de na Buddha anseo so is áit naofa í chomh maith. Deirtear gurb é an t-am foirfe chun na radharcanna seo a fheiceáil ná ag luí na gréine ach ina theannta sin, sin an am is gnóthaí dar ndóigh agus bíonn an áit seo plódaithe ach anois ag éirí na gréine, tá cúpla duine timpeall ach níl an-chuid.

draíochtúil, mholfainn d'aoinne atá anseo i Luang Prabang, téigh anseo i gcomhair éirí na gréine, ní bheidh aiféala oraibh. Agus sin é, i gcomhair Luang Prabang, inniu tá mé ag dul chuig áit eile anseo i Laos agus tá sceitimíní an domhain orm chun é seo a roinnt libh.